bi an bena kuma mɔgɔ min kan o ye usama ben laden usama ben laden a bangena maka riyad n'o ye arabi saudit kapitali ye a bangena ka bɛn marisikalo tile tan ma 1957 usama fa ye mohamad ben laden ale kun ye antiriprisitigi ye homme d'affaire kun don a tun be baara caaman kɛ a ye anterepirizi dɔ sigi sojɔ kama min bɛ tali kɛ sojɔ baaraw la na anterepirisi in tɔgɔ ye saud bɛn ladɛn group osama bɛn ladɛn a fa ye den bi duuru ani wɔɔrɔ de sɔrɔ a ye muso min furu muso mugan ani fila osama bɛn ladɛn de tun ye a fa dencɛ tan wolonfilanan ye fa in kun ye sɔrɔbatigi makan ka sanga n'a yɛrɛ ka cakɛda yiriwali baara ye o ye caaman fara usama bɛn ladɛn fa ka sɔrɔ kan u laseli ye yamani de ye usama bɛn ladɛn a bamuso o de ye hamida al atas usama bɛn ladɛn a balimakɛ dɔ be yen n'o ye yasilam bɛn ladɛn o y'a sabati k'a fɔ u fa n'o ye mohamɛd bɛn ladɛn o ka tiɲɛ na usama ye min sɔrɔ a be taa i jɔ dolari wari miliyɔn tan ni duuru la n'o be bɛn sefa wari miliyari seegin ani miliyɔn kɛmɛ naani ani tan ni wɔɔrɔ ma ka usama to san tan ani saba a ye taama dɔw kɛ nazara jamanaw la min sen fɛ a ye sɛmɛni fila kɛ royɔmu ini na n'o ye angletɛri ye o taa kɛla kalan kosɔn a ye angilɛ fana kalan o sen fɛ o kɔfɛ usama bɛn ladɛn a segila ka na maka ka na kalan kɛ yen Université Roi Abdulaziz la min bɛ Jida ka bɔ 1974 ka taa 1978 o de senfɛ ani ye maa kalala dɔ ye ɲɔgɔn dɔn n'o ye Université in karamɔgɔ dɔ ye n'o ye Abdala Azam o karamɔgɔkɛ in a ka ko ye nɔ bila Usama na kosɛbɛ

usama bɛn laden mɔgɔ ɲuman kun do nka kabini abdulayi azamu ye nin hakilina in don a la yɛlɛma dola usama bɛn laden ka koo la usama bɛn laden a sen dola kɛlɛ caaman na n'o dɔ ye afuganisan kɛlɛ ye union soviyetik mana min na olu y'a ɲini ka yen mara n'o ye afuganisan ye a don maa minnu kun bɛ ka afuganisan mara demokarasi sira fɛ ka fara union soviyetik jamana tɔw kan n'u kun be u dama na fan pakistan ani royɔm ini ani ameriki ani sin ani arabi saudite olu fana kun be u dama na fan olu ye kɛlɛ wuli o kuma ka taga afuganisan a kɛla jihadiba ye maka minisiri kɔrɔ dɔ be yen n'o ye turuki ye ale y'a ɲini usama fɛ kɛlɛ in sen fɛ a ka cɛw kɛ ɲɔgɔn kan mun kosɔn u be se ka taga afuganistan defan cogo min o ni iniyɔn soviyetiki ka kɛlɛ in na usama bɛn ladɛn ala y'a kɛ u ye wagati jan kɛ kɛlɛ in na ale ka fara shin ani jamana kofɔlen ninnu tɔw kɛlɛkɛdenw ani tɔlibanw ka jamankulu u ye waati jan kɛ kɛlɛ in na ala nana sebaaya di u ma usama bɛn ladɛn a segila ka na arabi saudite a kunbɛla ka ɲɛ kosɛbɛ a ka ko bonyana kosɛbɛ a ye kɔnferansi caaman kɛ misiriw la ani kalanso ni inivɛrisitew la o ni iniyɔn soviyetiki ka kɛlɛ in tɛmɛcogo kan gɛri gɔlifu sen fɛ ni kɛlɛ wulila arabu jamanaw caaman kan min kunba kɛla irak kɛlɛ ye usama bɛn ladɛn a y'a jira rwa fad la ale be se k'a ka kɛlɛkɛdenw bila u ka sawudiya kɔlɔsi ka bɔ irak mankanw ma nka o don magan rwa n'o ye rwa fad ale y'a sugandi ka wele bila amerikɛnw de ma u ka na kɔlɔsili kɛ o ma kɛ usama hakilila ye o kuma a y'a jira k'a fɔ rwa banna ale ka hakilila ma ale k'a ka kɛlɛkɛdenw bila ka baara in kɛ a ye kafiriw de bila u bena dugukolo sananiman in kan n'o ye makan ye kɔlɔsili bolo ma o kuma a ye tigɛngali caaman kɛ o kuma ka ɲɛsin makan rwa ka denbayaw ma k'a jira k'a fɔ u ka baarakɛtaw caaman man ɲi ka u tuguma ni dungo juguya n'a ɲɔgɔnnaw ye o kuma o ko tola sen na a ma ɲɛ min kɔ 1991 mɛ kalo la usama bɛn ladɛn a bɔla saudiya la a y'a sugandi ka taga iran a ye waati kɛ yen o kɔfɛ a tagala siri o kɔfɛ saudiya y'a bali a ka se olu ka dugukolo sanfɛ bilen o kɔfɛ a taala sudan a ye san naani hakɛ kɛ yen ka bɔ 1992 ka taa 1996 o don a kunbɛla ka ɲɛ kosɛbɛ hasana aturabi fɛ n'o ye sudan dɔnnibagaba ye a fana ye minisiriyaw kɛ sudan 92 ni 93 ni ɲɔgɔn cɛ usama bɛn ladɛn a somaw ye siɲɛ caaman kɛ a nɔfɛ sudan min b'a to a bɛ se ka segi ka na makan fɔnkɔɲɔgɔnya min be a ni saudiya ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka ban cogo min nka usama bɛn laden ma sɔn o kɔfɛ sa usama bɛn laden u fa kun ye cakɛda min sigi n'o ye mahamad bɛn laden u ye usama tɔgɔ bɔ cakɛda in baara la o kuma in de la niyɔrɔ min kan ka d'a ma cakɛda in na o bɛnna dolari miliyɔn kɔnɔntɔn ma n'o bɛ bɛn sefa wari miliyari duuru ani miliyɔn bi duuru ma u y'o wari kɛ kɔnti bloke ye ka bila usama ɲɛ arabi saudite wari min a tɛ se ka ta tugun fo ni usama bɛn laden segila ka na makan walima a tiɲɛtabaw de b'a sɔrɔ n'a sala février 1994 arabi saudite u y'u ka nationalité bosi usama bɛn laden na n'o ye jamanadenya sɛbɛn ye hali n'a sɔrɔla a bangena makan de k'a jira k'a fɔ olu ka jamanaden tɛ bilen 8 novembre 2003 jatigɛ wale dɔ kɛla makan min ni siga kɛla usama bɛn ladɛn na k'a fɔ k'ale de ka baara kɛlen don ka bɔ 1992 ka taa 1995 usama bɛn ladɛn a ye wari don jihadi baara la kosɛbɛ bɔsini jamana na a kunbɛla o président fɛ o don n'o ye alija izetbegovic olu y'u ka nationalité d'a ma n'o ye bɔsni jamana nationalité ye o kɛla 1993 26 février 1993 world trade center n'o ye ameriki soba ye jatigɛ wale dɔ tala ka ɲɛsin yen ma min kɛla maa wɔɔrɔ sababu ye siga kɛla usama na o ko in na 26 mai 1995 usama ben laden ka gurupu sigilen n'a be f'a ma alkaida mohamad husni mubarak n'o kun ye egypte président ye o waati maa dɔw y'a ɲini k'a fa o kuma in na siga kɛla usama bɛn ladɛn na o ko in fana sen fɛ nka nin bɛɛ la usama bɛn ladɛn kun tɛ ka fɛn fɔ nka sa février 1998 usama bɛn ladɛn a ye kɛlɛ da kɛnɛ kan ka ɲɛsin ameriki jamana ma an'u ka sɔrɔ sira bɛɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o min kɛla sabu ye k'ale kɛ ameriki jugu premier ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o kɛla sababu ye ka gwɛlɛya don usama bɛn ladɛn a ka sudan sigili la a bolila ka taa afuganisan a y'a sɔrɔ talibanw de kun bɛ ka yen mara kabi 1996 fɔɔ ka na se u ka fanga benni ma 2001 jatigɛ wale min ɲɛsina ameriki ka anbasadi ma nairobi n'o be kenya jamana kan ni maa kɛmɛ fila ni tan ni saba sala a sen fɛ amerikɛn seeki kun b'a la tanzani fana min kɛla yen ni maa tan ni kelen sal'o la uti kalo tile wolonfila saan ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ni seeki bolo ɲɛsina usama ma wale nunu ko la k'a ta o don na sa ameriki jamana ye dolari miliyɔn duuru labila n'o bɛ bɛn sefa wari miliyari saba bɔɲɔgɔnko ɔktɔburu 1998 o kuma ni maa o maa sela ka kɛ sababu ye ka usama lasɔrɔ u ye o kumaw la sigaw de bonyana kosɛbɛ wale nunu na k'a fɔ usama nɔ don nka nin bɛɛ la a yɛrɛ kun tɛ bɔ k'i jɔ a tigiya kɔrɔ amerikɛnw ye gosili dɔ kɛ uti kalo tile tan ni fila 1998 afghanistan o kɛla sababu ye ka usama ka cɛ duuru faga sɛptanburu kalo tile tan ni kelen saan ba fila ani kelen n'o ye le 11 sɛptanburu 2001 kabi ameriki kɛla ameriki ye jatigɛ wale ma deli ka kɛ min juguyala ka tɛmɛ nin don ta kan o kuma a waleyala usama bɛn ladɛn fɛ ko in kɛlen kɔfɛ usama bɛn ladɛn a bɔla k'i jɔ a tigiya kɔrɔ ko ale de y'a kɛ jatigɛ wale min kɛla o don in na usama bɛn ladɛn ka cɛdenw fɛ ameriki jamana kan a kɛla sabu ye ka maa ba fila ani kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wolonfila ni wolonfila de fa baara in kɛla ka bɔ sɔgɔma witɛri ka na bila dizɛri la a kɛla awiyɔn damadɔ de ka sira fɛ maa min jokina o be tali kɛ ka bɔ maa ba wɔɔrɔ ka taa bila maa waa mugan ni duuru osama bɛnadɛn ka cɛden minnu ye baara in kɛ ka sanga n'a yɛrɛ ka fɔcogo ye ko in kɛlen kɔfɛ o ye maa tan ni kɔnɔntɔn ye o kɔfɛ ameriki jamana u sela ka pereperelatigɛ kɛ maa tan ni kɔnɔntɔn kofɔlen ninnu na dɔw dɔnna u la basabula olu ka piyɛsi yela a kɛla anwiyɔn de ka sira fɛ anwiyɔn damadɔ k'a dabɔ a kama ka ameriki soba in vize ka na u ci a kunna n'o ye world trade center ye kabi ameriki kɛla ameriki ye jatigɛwale sira fɛ nin ɲɔgɔnna su ma deli ka bɔ fiyewu o kɔfɛ george bush min kun ye ameriki perezidan ye a waati a y'a ɲini talibanw fɛ afuganisan n'olu fana ye jamakulu marifatigi dɔw ye olu de kun ka afuganisan mara a waati a y'a ɲini u fɛ u ka usama bɛnadɛn d'a ma u banna george bush n'o kun ye ameriki perezidan y'a waati a n'a dɛmɛɲɔgɔnw o kuma u ye kɛlɛ wuli k'u kunda afuganistan kan a kɛla kɛlɛ ye min ni a bonyana kosɛbɛ o kuma george bush a y'a yira k'a fɔ min ni a dekilarasiyɔn a jaw be yen a kɛla ameriki jabaraniso la k'a mago bɛ osama bɛnadɛn na a kɛla ɲɛnama ye a kɛla su ye o de sen fɛ gouvernement fédéral des états-unis 13 décembre 2001 11 septembre atandanba in kɔfɛ o ye osama bɛnadɛni lasɔrɔli bila dolari miliyɔn mugan ni duuru la n'o be bɛn sefa miliyari tan ni kɔ ma ni maa o maa sela ka na n'a kibaru ye k'a kan ka sɔrɔ nin yɔrɔ in na wala e sela k'a minɛ ka n'a kof'u ye o kuma nin kasabi kofɔlen be d'i ma n'o ye dolari miliyɔn mugan ni duuru ye ka fara kɛlɛ min wulila ka taga osama kama afuganisan ni talibanw de kun be ka yen mara a waati 2001 kɛlɛ in a bunna kosɛbɛ nka bolo ma se ka kɛ usama bɛnadɛn na kɛlɛ in tola senna fo janvier 2002 min n'a kuncɛla ni torabora kɛlɛ ye siga kɛla zaman jamishaki la n'o kun ye afuganisan maa ɲɛmaa ye a waati k'a fɔ ale de kɛla sababu ye usama bɛnadɛn k'a laboli o yɔrɔ in na dibidibi caaman be yen fana usama bɛnadɛni muso usama bɛnadɛni salen kɔfɛ pakistan ɲɛmaaw ye ɲininkali min ta k'a muso sɛgɛrɛ n'o ye amani ye usama bɛnadɛni fatulen kɔfɛ a muso y'a jira k'a fɔ torabora kɛlɛ la afuganisan usama bɔlen ka taa kohati min bɛ peshawari kɛrɛfɛ k'a ni kaled shek muhamadu ye ɲɔgɔn ye o de kɔfɛ kuma ni kuma k'a kun bɛ kɛ wazirisan yanfanw na 2003 waati k'a ye kalo damadɔ k'o la 31 mai 2003 jatigɛ wale min kɛla riyad n'o ye magan kapitali ye usama bɛnadɛn ka cɛden dɔ fagalen magan finitigilakaw fɛ u y'a ka lɛtiri dɔ sɔrɔ u bolo kibaruyaw y'a jira k'a fɔ 2004 usama bɛnadɛn kun be haripur o de kɔfɛ sa a bɔla yen ka taa sigi abutabad usama bɛnadɛn a fatula k'a to yɔrɔ min na o yɔrɔ kelen don n'o ye abutabad de ye an ka kuma bɛna s'a ma ɲɛfɛ

29 octobre 2004 Usama Ben Laden a ka ja dɔ carila Al Jazeera jabarani sanfɛ Amerique élection présidentielle ɲɛkɔrɔ min y'a sabati k'a fɔ Usama Ben Laden a bɛ balo la halisa hali n'a sɔrɔ ŋunuŋunu kun y'a jira k'a fɔ o waati kofɔli in na k'a na kɛ k'a fɔ a tola kɛlɛ dɔ senfɛ 27 décembre 2004 Al Jazeera ye kumakan dɔ cari min ye Usama Ben Laden kumakan ye Jordanie Abu Musab Zarkawi a y'o de kɛ a ka nɔnabila ye Irak kumakan in bɛ tali kɛ o la a y'a ɲini tugu o sen fɛ election min n'a bɛna kɛ Irak 30 janvier 2005 a y'a jira k'a fɔ maaw ka election in boycotter 7 septembre 2007 Al Jazeera ye laseli kɛ min ni Usama Ben Laden bɛ ye a la ja la san saba kɔfɛ a kibaruya tunulen a bɛ kuma caaman fɔ ja in na cikan kɛrɛnkɛrɛnlenw ka ɲɛsin etazini ma le 2 mai 2011 1h30 waati su fɛ sɛgɛsɛgɛli caaman kɔfɛ amerikɛnw o kuma u sela ka usama bɛn ladɛn yɔrɔ dɔn san tan ni kɔ kɛlɛ kɔfɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jateminɛw nana a yira k'a fɔ usama bɛn ladɛn a bɛ Abbottabad pakistan a kun bɛ so min kɔnɔ yen ka sanga ni lamerikɛnw ka sɛgɛsɛgɛli ye so in jɔla kabi 2005 o b'a jira k'a fɔ usama ye min kɛ so in kɔnɔ san'u k'a yɔrɔ dɔn san wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko so in ni pakistan kapitali n'o ye islamabad a bɛ tali kɛ kilomɛtiri bi duuru bɔɲɔgɔnko so in a valɛri a bɛ tali kɛ dolari miliyɔn kelen bɔɲɔgɔnko n'o bɛ taa sefa miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko u y'a ye k'a fɔ so in kɔnɔ nɛgɛjuru ma deli ka ci yen mɔgɔ ma deli ka kɔnɛkite yen a so fana a kogow ka jan ni a lamelege so kogo tɔw bɛɛ ye a laminina maa minnu bɛ yen olu b'u ka ɲamaw bɔn nka so in maaw n'u bɔla ni ɲama ye u b'u ka ɲamaw jeni de nin bɛɛ kɛla jateminɛw ye ameriki jamana ye min kɔlɔsi so in na u nana a ye k'a fɔ maa dɔ de dogon bɛ yan min ye maa nafama ye fo ka na se o kuma u y'u ka jasiraw ani sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen bila sen kan k'a danganiya k'a fɔ jaati usama bɛn ladɛn bɛ so in kɔnɔ a n'a muso fila a n'a ka ciden fila ani denmisɛninw o kuma 2 mai 2011 su janfalen kɔ amerikɛnw u ye so in bombardé o de kɛla sabu ye ka dan sigi usama bɛn ladɛn ka ɲɛnamaya la a fatula o su in na Jumadon le 6 mai 2011 bombardement in tile duurunan usama bɛn ladɛn ka jɛkulu n'o ye alikaida ye u yɛrɛ y'a sabati k'a fɔ usama bɛn ladɛn fatula komi pakistan ɲɛmaw u ye lameriki jamana dɛmɛ baara in na barisabula ko in kɛla olu de ka jamana kan o de kɛla sabu ye usama bɛn ladɛn ka jɛkulu alikaida o kuma u ye tasara baara boloda ko in tile sabanan don u ye jatigɛwale dɔ kɛ pakistan a bɛ fɔ dugu min ma shabkadar min kɛla sababu ye ka maa bi kɔnɔntɔn ni seegi fa u ka paramilitɛri de polisi o maa min joginna o bɛ maa kɛmɛ ni bi naani bɔ